Ngwa soro m ka anyị sie nni nụnwa bụ one of the meals I grew up with. Ife a bụ ọka ọkpọọ, agbanyego m ya mmiri ka m kpọchuo ya akpọchu tupu m kwọọ. Ị fụrụ ife m tinye wee kwọọ ya, akwọsịgokwa m ka ị fụ ife m tinye wee kwọọ. Etinyere m yabasị na obere ose ma ị chọọ itinye ose afụ. M kwọchaa ya wee tinye sọọsọ nnu sọ nnu ị fụ this consistency nke a abụrụkwa elele ọka ekego m ya kịta m kechaa ya m sibezie can you guess what I'm making here? nke a bụ ọkwụrụ m tinye ọkwụrụ ọkwụrụ nụnwa achọrọ m ka m sie ya esie ka o ghee ị fụgo akwụkwọ nni ị ma na abụ m onye akwụkwọ nni nke a nụnwa bụ ụgụ ụgụ m ga-eji wee sie kịta m bebe ụgụ anyị na-akpọ nni a ọsụ ọka agwọrọ agwọ ọsụ ọka agwọrọ agwọ i nee anya fụ na ọka afụ na m akwọdere ya akwọde kwa ị ma anyị nene ma o ghego ehe o ghego o ghego o ghego m gụsịsịa ọkwụrụ nụnwa ọkwụrụ a bụ ife m ga-eji wee gwọkọ ya na akwụkwọ nni afụ ka ọ rapụ ịbụ akwụkwọ nni nọlụ iche ọsụ ọka anyị anọlụ iche ọkwụrụ nụnwa bụ ife ga-ejikọta akwụkwọ nni na ọsụ ọka a nụnwa ọsụ akpa akpa o ghego wee bebezie ya ị ma ee while growing up my mother anyị gachaa akwụkwọ nata ọkwa nne m sie ife anyị nata akwụkwọ m fụrụ anya maka ji na-amasị m ji na-amasị m e sichaa ya otu a m nata akwụkwọ echee m na ọ ji isuruzie ya dobe eze ka ị taa ji nuzie mmiri n'ọnụ gị ose ka m na first sụ ife a ose ka m na first sụ m sụsịa m tinyezie ọkwụrụ afụ ọkwụrụ ị nwekwara ike iji ahịhara nwee ike iji kerenkere ị ghọtago ife ọbụla ga-anọkọta akwụkwọ nni na ọsụ ọka afụ ọnụ ọ ife ị ga-eji ọsụ ọka agwọrọ agwọ ngwa ka anyị ka anyị mezie mmanụ a ga-eji wee rie a ga-eji wee gwọkọzie agwọkọ etinyego m mmanụ nni wunye yabasị esikakwana mmanụ gị esika o tinye nnu nke a abụrọ nke a na-etinye ogiri bekee ọ bụrọ nke a na-etinye seasoning cubes ịghọtago nke anụnwa bụ ụkpaka tinye ụkpaka gwọkọta ya ọnụ gwọkọta ya ọnụ ehe ngwa wụnyezie ọsụ ọka wụnyezie ọsụ ọka anyị bere ebe gwọkọta ya ọnụ ei ọkwa ịma na ọ dị kịta ị na-ene ọkwa ịfụ na ọ dịgo ka ji ịfụ na ọ dị ka ji mmadụ agwarọ gị ị ga-eche na ọ ji ji ebere ebe tinye ee kịta etinyego m ọkwụrụ afụ tinyekwuo itinyekwuo ee ịsha obere ịsha ma ọ masị gị kịta ka ị ga-eji tinye gwọkọtazie fa ọnụ wụnye akwụkwọ nni gị wụnye akwụkwọ nni gwọbazie m sị gị na ọsụ ọka a gwọrọ agwọ m nata akwụkwọ oge afụ m nata akwụkwọ nne m bunye m ife a echee m na ọ ji hey! Hey! mana ọ tọkwalụ ụtọ n'ụdị nke ya ọ tọkwalụ ụtọ nke ọbụla n'ụdị nke otu chi si wee kee ya ọkwa ịfụrụ na ọkwa ịfụrụ na ọ dị ka ji agwọrọ agwọ ei ngwa nenebenụ ngwa nenebenụ ngwa nene mmadụ agwarọ gị ọ na ịma nche na ọ ji igbo nwelu nni nekwa na ọsụ ọka agwọrọ agwọ ụmụ ibe bịanụ ka anyị rie ị na-ekili ị na-eshare ị na-atụsasịrị m ya ka ndị mmadụ na-afụ nni ụmụ igbo nke a bụ ọsụ ọka agwọrọ agwọ ị na-ekili ị na-atụsasịrị m ya na-emetụrụ m aka na